Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a balimakɛ de don Imam Adama Salamanta Imam Sans Frontières an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Abidjan ma funankɛnin min ye dɔnni ɲini denmisɛn min ma kulonkɛ dɔnni ko la an tugula dɔnnibagaw nɔfɛ k'an sen ta k'a bila u sen na kelen kelen ka don dɔnni wo misɛnninw kɔnɔ ka don a dodogoninw kɔnɔ Ala ye fitinin min di anw ma anw y'o ta k'o tilan an ni kanubagaw cɛ lillahi wali rasuli ni Ala ye diɲɛ dɔnni bɛɛ d'i ma i ma se ka mɔgɔ mago ɲɛ n'a ye n'i sala n'a ye i ni fu de don quoi walahi fu de don o tuma diɲɛ bɛ wagati min na bi mun bɛ se ka diɲɛ sauver o ye dɔnnibagaw de ye ka d'a kan wagati ko si tɛ yen bi min ka nɔgɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ gɛlɛyala o tuma ni dɔnnibaga ɲumanw sera k'o jɔ u ka jɔyɔrɔ la o de bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ kisi bi an bɛ kuma kanubagaw fɛ adamaden i bɛ ko o ko la dɔ de y'i kanu Minnu y'an kanu k'a sɔrɔ an ma se ka mɔgɔ foyi ɲɛ u ɲɛ an b'o fo kanu min b'o n'an cɛ an b'a kɛ ala k'a kɛ o kanu kosɔn ala k'an n'o dɛmɛ u ka haminakow bɛɛ lajɛlen na adamaden bi bɛɛ lajɛlen ka laɲini mun ye diɲɛnatigɛ la ne ka diɲɛnatigɛ bɛ ɲɛ cogo di O de ye denkɛnin bɛɛ lajɛlen ka haminako fɔlɔ fɔlɔ ye. O tuma mɔgɔ si ka diɲɛnatigɛ tɛ ɲɛ fo a k'a sɔrɔ i yɛrɛ y'i ka diɲɛnatigɛ ɲɛni ŋaniya siri. Mɔgɔ si tɛ ɲɛ Ala tɛ mɔgɔ si sɔn ten fo abada. Ɔn-ɔn. i sigilen tɛ k'a d'i ma n'a dira i sigilen ma ten i b'a bɛɛ tiɲɛ o tuma denkɛninw minnu ye dusu ta ko n bɛ n faso bɔ nɔgɔ la n bɛ n baso bɔ nɔgɔ la n bɛ n kabila bɔ nɔgɔ la n bɛ n yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o dusu bɛ denkɛninw minnu na n'a ŋaniya b'o la olu de bɛ kɛ fɛn ye dɔw ta ye minnu ta ye ka taa gɛrɛn na ka taa te min ka telefɔniw san k'o changer ka tugu sungurunbaw nɔfɛ ka to manamana ko la olu ma hami diɲɛ na diɲɛ bɛ ɲɛ cogo di mansaw bɛ bɔ sɛgɛn na cogo di n yɛrɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ adamadenw ma cogo di o miiriya tɛ dɔ kun na adamaden bɛɛ ka diɲɛnatigɛ ɲɛni y'i yɛrɛ de ye imam salamanta de y'a fɔ aw ɲɛ walahi mɔgɔninfin n'i ko i bɛ kɛ min ye diɲɛ kɔnɔ ala b'i kɛ o de walayi e ko i bɛ kɛ min ye dɛ o min b'i ŋaniya na ko n bɛ kɛ a ye dɛ ala b'i kɛ o de ka i ma min laɲini fiyewu ko n tɛ kɛ min ye i tɛ kɛ o ye o a ye ɲininkali kɛ bani jɔn de kɛla dɔnnibaga ye ten jɔn kɛla nafolotigi ye ten jɔn kɛla masa ye ten o jɔni n'i kɛla ye ten a bɛ bɔ si la ten koyi i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ye pereparasɔn min kɛ dugu ma ani y'i labɛn min kɛ dugu ma ko fo ka kɛ nin ye o de b'i kɛ a ye an b'a fɔ denkɛw ɲɛ ala wele ye tiɲɛ ye a ala deli ye tiɲɛ ye kaliwa ye tiɲɛ ye a yɛrɛw ka dusu ta ka desizɔn ta ka fɛn dɔ ŋaniya sigi ko n bɛ fɛ ka kɛ nin de ye i ka angaze o kan bani i ko n bɛ fɛ ka kɛ min ye a to i hakili la i bi kɛ a ye don min ne ye ŋaniya ta n ko ala n bɛ min ɲini n bɛ fɛ ka kɛ dɔnnikɛla de ye dɔnnikɛla minnu tɛmɛna mali kɔnɔ n'o ka dɔnni ye mago ɲɛ mɔgɔw ɲɛ n bɛna dɔnnikɛla fila tɔgɔ fɔ i ɲɛ mali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔnnikɛla ye ko i b'a dɔn n'u sera ka ɲɛni kɛ faso ma mɔgɔ gansanw ma dɛsɛbaatɔw ma n bɛna o dɔnnikɛla fila tɔgɔ fɔ i ɲɛ a fɔlɔfɔlɔ ye amidu soso segu ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ suma ala k'an don a hɔrɔma n'a barika la kabako dɔnnikɛla de don dɛ walahi kabako dɔnnikɛla de don ni miliyɔn tan d'a ma sɔgɔma han ni mili di miliyɔn d'a ma sɔgɔma wula fɛ ti se ka waa kɛmɛ to a bolo walahi mɔgɔ mɔgɔ bɛ amidu soso dɔn segu a y'o ɲininka bani n'a ye miliyɔn tan minɛ sɔgɔma wula ti se ka waa kɛmɛ to a bolo a b'a bɛɛ di jɔn dɛsɛbaatɔw ma wa ale b'a di mɔgɔw ma cogo min na ala b'a d'ale ma ten a bɛ dugawu min kɛ a bɛ jaabi ni amidu soso ko i ma ko karisa yanni tile wolonwula cɛ i mago bɛ ɲɛ a sigilen b'a fɔ o sigiyɔrɔ kelen na karisa yanni sini cɛ i mago bɛ ɲɛ ala tɔgɔ sen b'a la ala tɔgɔ b'a la ka a yɛrɛ ye cɛ ye ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko man zallazi

k'a tripler k'a d'a tigi ma a caman ninnu tun bɛ nin kumakan in de kan o b'a sɔrɔ cogo min o b'a di ala ka jɔn dɛsɛbaatɔw ma ala b'a fɔ ko n ka jɔn bɛ fɛ ka ne bati fɔnisiriya la ala tɛ sɔn tant que i b'a di mɔgɔw ma walahi ala b'a d'i ma tant que i b'a di mɔgɔw ma i bɛ hinɛ jɔn dɛsɛbaatɔw la i bɛ dugawu fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen jaabi ala bɛ barika don i ka ko bɛɛ lajɛlen na e min bɛ ka ne lamɛn kana bakiliya k'a fɔ ko sɔnni bɛ dɔ bɔ mɔgɔ ka fɛn na hinɛ sinjiw la hinɛ dɛsɛbaatɔw la o de bɛ dɔ fara adamaden ka ko kan ka min ye min sɔrɔ ka i tɛgɛ ja a kan ko n'i y'a di a bɛ ban nin min b'i bolo ni e ka sɔrɔ bɛ dan o de ma e ka sɔrɔ bɛ dan i ka baara de ma foyi tɛ fara a kan hamidu soso tun bɛ segu cɛ de don dɛ a ye kabakow de kɛ dɔnni na O kɔfɛ n bɛna mɔgɔ filanan min d'i ma kabako morikɛ o ye gijo alimamu ye segu ala ka hinɛ a fana na bi tuma dɔw la n'i mago bɛ cɛw la i b'olu sɔrɔ kaburudo na bi dɛ cɛw man ca tɛrɛn kan tuguni dɛ walahi cɛw man ca tuguni Gijo alimami 2003 ne b'a seereya 2003 an min bɔ moti mara la mɔgɔ hakɛ min taara bari 2003 moti mara la yɔrɔ caman bɛ yen sanji ma labɔli kɛ sumanw ma se ka ɲɛ nɔrɔmali la bari burusi kɔnɔ mɔgɔ bɛ balo suman de la sumanw ma ɲɛ nɔrɔmali la gijo alimami ye mɔgɔw doni ta mɔgɔ mɔgɔ bɔla i ka so ka taa malo bɔrɛ bɛ d'i ma ɲɔ bɔrɛ bɛ d'i ma fini bɛ d'i ma transport aller retour bɛ d'i ma a y'a maa hakɛ min kɛ ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ se ka a hakɛ fɔ ko nin de don a ye dɛsɛbaatɔ hakɛ min ta ka jɔ n'o ka balo ye a ye mɔgɔ hakɛ min ta dɛsɛbaatɔ hakɛ min ta ka muso furu k'a d'a ma mɔgɔ si t'a dɔn ala yɛrɛ kelen pewu kɔ o tuma nin dɔnnikɛla fila ye kabako kɛ dɔnni kɔnɔ mali la dugawu jaabi tun b'o la arabuw de tun bɛ n'o ta perezidanw de tun bɛ n'o ta o kɛcogoya kosɔn o ka fɔnisiriya kosɔn a n'o hinɛna sɛgɛnbaatɔw la ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la ka hami ni mɔgɔw ka hami ye o kosɔn mɔgɔ tɛ se ka ninnu fila ladege dɔnni kɔnɔna na mali la an m'a fɔ tɔgɔ t'i la dɛ i bɛ se ka kɛ tɔgɔtigi ye i bɛ se ka kɛ jamatigi ye i bɛ se ka kɛ dawulatigi ye ka ninnu ye ka ɲɛ mɔgɔw ma ka fɔnisiriya min kɛ ka kariya k'o bolo bɔ a la k'a di mɔgɔ tɛ se ka ninnu ladege a fɔ ko imam salamata de y'a fɔ n ye n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ko min bɛ ninnu ladege n'a fɔ n ye hali n'i ka sɔrɔ ka bon n'o ka sɔrɔ o kariyalen don n'i ye o kariyalen don n'i ye o bɛ siran ala ɲɛ o ka dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ baara kɛ dɔnni yɛrɛ tiɲɛ hakika kan o tuma imam salamata ye nin dɔnnibaga ninnu de kanu kojugu an ko an bɛ fɛ ka kɛ ninnu de ye o kosɔn n'u b'an wele a imam i ye nin fayida in di i y'an dɛmɛ ten i y'a kɛ ten i y'a kɛ ten ee an ko an ye nin de ɲini ala fɛ ala ka dɔnni di an ma an ka dɔnni ka kɛ mago ye dɛsɛbaatɔw ma a ka kɛ mago ye fantanw ma a ka kɛ mago ɲɛ ye jigilatigɛtɔw ma dɔnni yɛrɛ ye nin de ye ka dɔnnibagaw ye dɔnni ta bi k'a kɛ ɛsikoroya ye bari n'ala y'i kɛ kalankɛla ye ala tɔgɔ bɛ fɔ i da kira tɔgɔ bɛ fɔ i da a bɛ mɔgɔw ka dannaya bila i kan o tuma mɔgɔ bɛna da e la ala ko min na ko ala tɔgɔ b'a da u bɛ sɔrɔ ka munumunu ni mɔgɔw ye sisan n'o ala ko ye a ka sɔrɔ ka mɔgɔw farape ka tɛmɛ ka sira fɛ i n'a fɔ kira b'a fɔ ko ni diɲɛ laban sera a ko dɔnnikɛlaw bɛna kɛ komi i b'a fɔ i ye sagajigi golo ta k'a biri suruku kun n'i ye golo ye i b'a fɔ ko saga golo de don i mana ta i b'a sɔrɔ suruku golo don a ko dɔnnikɛlaw bɛna kɛ ten nin diinɛ na o tuma ne bɛ min fɔ minnu bɛ baara kɛ dɔnni kɔnɔna na diɲɛ masiri mɔbili fini nin tɛ foyi ye dɔnnikɛla joli sala ka nin to yen karamɔgɔ joli sala ka nin to yen hali sisan e de bɛ boli nin nɔfɛ mɔgɔw ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'o tɔrɔnpe ten an tɛna to yan walahi an tɛna to yan an tɛna to yan dɛ an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ lahara so la so min na mɔgɔ si ta tɛ to mɔgɔ si fɛ o de ye alikiyama don ye o tuma kunfinw hinɛ bɛ ne na bi kunfinw hinɛ bɛ ne na bi o y'o jigi kɛ dɔnnibagaw minnu ye o dɔnnibagaw kɛla olu bɔla o jigi kɔrɔ o tuma an bɛ min fɔ dɔnnikɛlaw ye moriya min an bɛ ka kuma n'a ye moriya ye tiɲɛ ni tiɲɛ tun tɛ walahi imam tun b'a bila ni ala de cɛ ni tiɲɛ tun tɛ moriya la ne tun bɛ n sen bɔ a la pewu an bɛ taa baara wɛrɛ kɛ an ye zeniw de an bɛ se ka baara kɛ min bɛ taa faransi alimaɲi espagne ɛ an yɛrɛ bɛ se ka taa kɛ han an bɛ se ka baara sugu bɛɛ kɛ an bɛ se ka nafolo ɲini ka baara kɛ ka ala y'an ka sira bɛn min ma n'o ye dɔnni kɔnɔna ye an ko an bɛ fɛ ka fɛn de bɔ dɔnni kɔnɔna na k'o kɛ nafa ye kunfinw ma dɛsɛbaatɔw ma sɛgɛnbaatɔw ma an b'o sira de kan an bɛ fayidaw di an bɛ mɔgɔw dɛmɛ dɛmɛ cogo caman na ala b'a dɔn o tuma moriya ye tiɲɛ ye ka esikoroya de ye kalon ye mɔri min sabatila i ka mɔriya la a i sabatila i ka mɔriya la i b'i ka ala wele kɛ a kɛ cogoya la i b'i ka zikuru kɛ a kɛ cogoya la a mɔgɔ min nana i fɛ ko karisa i ka saraka ye saga ye a ye saga wari d'i ma i y'i ka baara kɛ i y'a tigi ka saga faga i ko ne ka baara sara ye waa tan ye a y'i ka baara sara d'i ma i y'a kɛ a kɛ cogoya la layidu ma dafa wa o tuma layidu min dafala a tigi ka dugawu jaabi bɛ sɔrɔ o de la bari i kɛra layidu dafa mɔgɔ ye a tigi tun ye waa mugan min d'i ma waa tan min d'i ma saga sɔngɔ la e tun bɛ se k'o dun bari ale t'i fɛ yen ka e ladiriya la k'o don saga la k'o saraka bɔ k'a tigi ka baara kɛ a kɛ cogo la walahi o kosɔn ala b'a dugawu jaabi ka saga wari minɛna k'a dun i y'i sigi ten e ye janfan kɛ o tuma ala b'e ka dugawu jaabi ala bɛ janfan mɔgɔ min bɛ janfan kɛ ala t'o ka dugawu jaabi o tuma bi karamɔgɔw banna baara de ma han karamɔgɔw banna baara de ma ne min bɛ ka kuma n'aw ye nin ye e anw mɛnna karamɔgɔw nɔfɛ dɛ han ka nasi sɛbɛn k'a sigi sɔgɔma 7 heures fo ka taa bila 18 heures la ka nasi sɛbɛn ka kaliwaw kɛ ka riyadaw kɛ an ye nin bɛɛ kɛ mɔriw nɔfɛ an b'o baara kɛ cogo dɔn an b'a dɔn karamɔgɔw banna baara de ma walahi n'i ma ban ala ma n'i ɲɛsin ala ma ala b'i jaabi n ye cɛba min tɔgɔ fɔ ginja alimami segu fo ka taa kɔrɔ fo ka taa kɔrɔ k'a si se san bi kɔnɔntɔn ma a fatura k'a si to san kɛmɛ na a bɛ se ka zikiru min kɛ e min ye funankɛnin i tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ munna ninnu ka dugawu tɛ jaabi ala kira ko ko jɔn ne ka dugawu bɛ jaabi a ko azakiruna allaha kasiran ko mɔgɔ min bɛ zikuru kɛ ka caya a k'o de ka dugawu bɛ jaabi ka caya anw banna zikuru kɛ ma facebook whatsapp mobiliw o kɛla dugawu jaabi bɔsi la karamɔgɔw la a kunfinw sɛgɛnna dɛ k'a jira ko mɔriya tiɲɛ de don walahi tiɲɛ de don tiɲɛ b'a la i ka sababu ɲini i bɛna bɛn sababu ma o i bɛna bɛn sababu ma n'ala sɔnna ma i bɛna bɛn sababu ma mhm. an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababu ɲuman ma an bɛ yan kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nin video ninnu kɛ tuma dɔw la fayidaw tɛ nka n'i y'a lamɛn i bɛ nafa sɔrɔ a la i ka ɲɛnamaya kɛ cogoya la Adamaden ka ɲɛnamaya ɲɛni a décision bɛ bɔ i yɛrɛ de la n'i ko i bɛ kɛ min ye ala b'i dɛmɛ o de kan n'i ko i bɛ kɛ min ye han ala b'i dɛmɛ o de la a ye cɛw ka histoire jateminɛ cɛfarinw ni minnu ye tɔgɔ sɔrɔ nin o wuli cogo la a filɛ o wulila de o wulila n'a ye de o wulila n'a ye de o tuma dɔnni nafama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sutura k'an dɛmɛ k'an haminakow bɛɛ nɔgɔya an filɛlikɛ jama an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini ala fɛ haminakow ye min ye ala k'o nɔgɔya balimaw minnu bɛ tunga na tungarankew kɛrɛnkɛrɛn ala ka tunga diya u la ala ka tunga diya an ka tungarankew la tunga ma nɔgɔ dɛ ala ka tunga diya u la ala ka tunga diya u la ala k'a bonya ala k'a sutura ala k'o kɛ ala bonya kɔsɔn ala kira hɔrɔma kɔsɔn sɔli alayhi wa sallam O kɔfɛ an bɛna video kuncɛ ni fɛn dɔ ye an bɛna o layidu ta kanubagaw ɲɛ wusulan dɔ bɛ yen ne yɛrɛ kɔni karamɔgɔ min kɔni tun bɛ wusulan in kɛ ne tun bɛ dɔ sɔrɔ a bolo a wusulan kɔni kɛla ne yɛrɛ bolo kabako ko ye i b'a kalama adamaden garisigɛ ko ala deli ye tiɲɛ ye dɛ walahi tiɲɛ de don ni ne tun ye wusulan in wusu a mana gɛlɛya cogo o cogo la tuma dɔw la n bɛ fɛn dɔw sɔrɔ fo n yɛrɛ kamana bɛ gan dɔ bɛna fɔ k'o tuma ko wusulan de bɛ mɔgɔ sɔn wa ee ala ko in mɔgɔ ma ala ko ja dɔn ala tɛ adamaden sɔn adamaden bɛ fɛn dɔ de kɛ i bɛ sɔrɔ ka sɔn o han min bɛ fonctionnaire ale bɛ taa ka baara de kɛ k'a ka wari sɔrɔ ala de bɛ k'a sɔn k'a bɛ k'a ka wari sɔrɔ a ka baara de la kɛ han commerçant bɛ k'a ka wari sɔrɔ a ka baara de la o tuma fɛn dɔ de bɛ se ka k'e bolo o de bɛ wari d'i ma ɔn o de bɛ wari d'i ma dɛ wari ko bɛ na ten de dɔ bɛna fɔ ko e ko an k'an jigi kɛ ala ye e an k'an jigi kɛ ala ye bɛɛ jigi ye ala ye koyi han bɛɛ jigi ye ala ye ala ye fɛn dɔ de bila yɔrɔ dɔ la o de bɛ yen i bɛ se yen de han ala ye min bila yɔrɔ min na o bɛ yen dɛ o tuma n'an tun ye wusulan in wusu tuma o tuma alhamdulilayi o fana an ye wusulan in di mɔgɔ caman ma sabu alhamdulilayi an kɔni y'a kanu an bɛna wusulan in kɛ an tɛ sara minɛ a na mɔgɔ fɛ adamaden fɛn o fɛn n'i bɛ se ka deplase ka na wusulan in minɛ mɔgɔ fɛn o fɛn n'i bɛ an ka video sɔrɔ n'i yɛrɛ bɛ se ka deplase ka na wusulan in minɛ n'i nana an b'a d'i ma n'i sera ka min kɛ k'a kuma bɔ o de don wa ni fɛn fana ma sɔrɔ i bolo an b'a di ala kama ani ala kira kama ani diinɛ kama ani ka sɛgɛnmatɔw dɛmɛ an b'a di o kama an b'a dɔn wusulan in fana n'i taara n'a ye i bɛ segin ka na yan n'i taara i bɛ segin ka na i bɛn'a fɔ ko ka dɔ di ka wusulan an m'a kɛ fɔlɔ dɛ an kɔni an bɛn'a kɛ an y'a ŋaniya de siri an ni kanubagaw cɛ an ko an bɛn'o kɛ lillahi wa li rasuli ka di dɛsɛbagatɔw ma ka min kɔni yɔrɔ ka jan n'o bɛ tunga na o bɛ fan wɛrɛ fɛ o kɔni ni mɔgɔ b'i bolo n'a labɛnna o bɛ déplacer ka n'a minɛ n'a sera ka min di ni fɛn yɛrɛ ma di o de y'an garisigɛ ye an kɔni bɛn'o kɛ dɛmɛ sira ye an ni an kanubagaw cɛ inshallah ni ala sɔnn'a ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ala k'an dɛmɛ ala k'an sutura k'an haminakow bɛɛ nɔgɔya ala k'o kɛ ala yɛrɛ bonya kɔsɔn ala kira hɔrɔma kɔsɔn sɔli ala yɛrɛ so ye